ụmụnne m ụmụnne m anyị ka na-ekwu maka stress m wee sị na m ga-akọwa stress n'Igbo ihe a bụ stress stress part 4 ya ka anyị nọ na ya eme mistake ebe part 3 wee na-asị dọkwa part 3 that one this one part 4 stress nke anyị ga-ekwu ya n'Igbo mmadụ ezuo ike mmadụ arụ bashịa gị ọ bụrụ na ahụ bashịa gị ihe a na-akpọ ya bụ gịnị stress wee na-ajụ sị kedu ihe na-akpata bụ na ị watch ya ị ga-ama na a bịa na ndị adị ndị ndị na ndị adị enwe ndị adị enwe stress na na obodo naijiria ọkwa ndị igbo ka a ga-ekwu na ọ ha nwa igbo adị enwe stress igbo adị enwe ezumike ya wụ ndị igbo kachacha enwe stress na ndụ fa ọ gịnị bụ ihe kpatara o ji bụrụ ndị igbo bụ ihe kacha enwe stress n'obodo anyị bụ naijiria number one bụ anyị bụ ndị Igbo nwere oke ọchịchọ yes Igbo nwere oke ọchịchọ ọ nya na-akpata ya i nwe obere ego ị ga-asịkwa na ị chọrọ inwe nnukwu ego onye Igbo ọbụla ma nwata pere mpe ma nke buru ibu onye ọbụla chọrọ ego mbute ị fụ ha na ọ nya na-eme a bịa n'obodo kacha agha ego ọ ndị Igbo kacha agha ego bụrọ na ndị Igbo kacha ezu osi mana ihe o ji dị ka a ga-asị na ndị Igbo kacha bụrụ ndị ori bụ maka na anyị nwa bụ na anyị na ka anyị si agha ego ọ ọ nya na-akpata onye ọbụla bịa na-ene anyị anya ọ dịka ego ahụ anyị na-aghasịsị na anyị akpatarọ ya nke ọma yes ndị Igbo kacha enwe ihe a na-akpọ enwe ezumike ma nwoke onye Igbo ma nwaanyị onye Igbo a bịakwara n'obodo ndị Igbo ndị ndị Igbo niile obodo kacha na-adọkasị onwe ha na-adọkọ onwe ha karịchasịa n'obodo ndị Igbo niile bụ ndị Anambra state kedu ihe m ji wee sị ka m bịa kwuo okwu a hmm. ihe m ji wee kwuo ya sị ị ga-afụ onye Anambra ọ bụrọkwa ofu business ka ọ ga-enwe sọsọ ihe na-eme anyị ji e-praise ndị Anambra bụ na business a ha na-eme ya ha na-aga n'iru onye Anambra kpọnye ose ọ na-enwe ego onye Anambra o tikwasị ya o si o je mepee shop ebe ọzọ na-ere akwa ọ na-enwe ego ọ dị e-check maka stress o ọ ga-anọ ebe ahụ o nwee ike nwee 20 branches ọ dịrọkwa after onye Anambra adịrọ after maka ahịa ya ihe ọ dị after wụ maka ego ahụ ọ na-akpata ma nwoke ma nwaanyị and ọ na-agarụ ha asịghị m ka ị bịa ebe a sị m ee maka ịbụ onye Anambra why this and that listen ihe m na-ekwu ga-abara gị uru share nụ this post ka post a baa obodo niile e nwere ndị ọzọ na-adọkasị onwe ha obodo ndị ọzọ ị bịa gụba ndị abia ị bịa gụba ndị imo ha na-ekwokasị onwe ha mana ha da-enweta ego dịka otu ha si ekwokọ onwe ha maka ihe ndị anambra ji kasịarụ na-enweta ego bụ na anambra na-enyere ibe ha aka ma ndị obodo a m kpọrọ dịka ma imo ma abịa o bụ ha adịghị enyekebere onwe ha aka ọ bụkwa na e nwere ndị nọ ebe ahụ na-adị enyere onwe ha aka e nwere ndị nọ ebe a mana ha na-enyere onwe ha aka mana majority adịghị enyere onwe ha aka ọfụma so ọ na-eme ọ bụrụ business ka ha na-eme ọ tachie na-eme ya bụ business ọ ma na-aga n'ihu family gị adịrị e liberate ha ahụhụ aka njọ stress na-egbu ndị be anyị kacha ndị be anyị ama m na unu na-akpata ego na business stress ụmụ nwoke anyị na-anwụchasị ụmụ nwoke anyị na-anwụchasị ụmụ nwoke anyị chee na ebe a na-enwe ezumike bụ sọsọ ị gaa na bar ebe ahụ nọrọ ebe a na-aṅụ mmanya e tinyesịa ya nke e tinye ya nke ọzọ before ọ ga-anata yard ọ ṅụ ọ ṅụtoola afọ o dinaziara ana o hibe ụra otu akụmka anyị chọrọ ihe ị ga-eme ka ị wee ghara inwe stress m wee sị ka m gwa ị bụrụ nwoke onye igbo ndị ụmụ nwoke ndị igbo na-anwụ ha otu ha si anwụ eri ọ dị too much ị kpata ego mee establish some things hand over things n'aka even your children ọ na-eme ụmụ nwoke ndị be anyị ha kachagodo nka ha aka na-emekwa business ha adị ekwere ahapụrụ ya ụmụ ha ọ ya ka m sị ka m bịa kwuo taa a na-akpọ afa a na-akpọ afa gị na i so na ndị izi ndị nwere ego na ị nwere ego too much ee nka nka nwoke obere oge nwoke agbabiri ụmụ nwoke ndị be anyị adị eri ha adị eri the fruit of their labor and ọ na-ewute anyị o ruo mgbe a chọrọ ịnụ nwaanyị a sị kedu papa ọ bụrụ uncle ga-abịa wee bịa nọdụ ọ da adị mma ego na-atọ ụtọ ego na-egbu egbu stress ọ bụrụ na ị ne onwe gị anya nri ụmụ nwoke ndị be anyị due to na a na-akpata ego mgbe ọbụla ha ejiri ọgwụ eji ha ọgwụ i ne ndị ugwu anya ndị ugwu ndị kachacha eji ọgwụ edina nwaanyị bụ ndị ugwu mana due to na ndị ugwu adịghị stress onwe ha mmadụ ole na-anwụ n'elu nwaanyị ọ bụ ndị be anyị na-anwụkwa n'elu nwaanyị ọ ndị be anyị na-anwụ n'elu nwaanyị ụfọdụ many many of ụfọdụ arahụ nwụọ bp egbu onye a ọ nwụọ n'elu nwaanyị ebe ọ na-aṅụ ọgwụ maka gịnị anya ndị be anyị amakịrị hụ